moni malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera ku mastudio a zinayi corporation ndabweranso ndi evangelist yankho malizani kupitiriza pa mutu wokuti midnight is coming Pakati pa usikupo pali nkudza. Kodi inu mwakonzeka? Cholinga cha programuyi kumbukirani sikuopsezana kuti inu muziopa kapena mukhale ndi mantha za zimene zikuchitika. Aa, nkhani ndiyonena kuti inu ndi ine tikumbusane za chifuniro cha Mulungu maka m'masiku otsirizawa. Dzina langa ndi Johnny Mulimbika. Bwanji Evangelist Yankho Malizani apitirize pomwe adalekeza paja.
Mateyu chapter 25 verse 1 mpaka na 13 pomwepo ufumu wakumwamba udzafanizidwa ndi anamwali khumi amene anatenga nyali zawo natuluka kukakumana naye mkwati ndipo asanu a iwo anali opusa ndi asanu anali ochenjera pakuti opusawo mmene anatenga nyali zawo sanadzitengerenso mafuta Koma anzeruwo anatenga mafuta m'nsupa zawo pamodzi ndi nyali zawo, ndipo pamene mkwati anachedwa, onsewo anaodzera nagona tulo. Koma pakati pa usiku panali kufuula, Onani mkwati! Tulukani kukakomana naye. Pomwepo anauka anamwali onse amenewo, nakonza nyali zawo. Ndipo opusa anati kwa ochenjera, Tipatseniko ena a mafuta anu, chifukwa nyali zathu zilinkuzima. Koma ochenjera anayankha nati, Kapena sangakwanire ife ndi inu, koma makamaka mukani kwa ogulitsa malonda, mukadzigulire inu nokha. Ndipo pamene iwo anali kumuka kukagula, mkwati anafika, ndipo okonzekawo analowa naye pamodzi mu ukwati, ndipo anatseka pakhomo. Koma pambuyo pake anadzanso anamwali enawo, nati, Mbuye, Mbuye, mutitsegulire ife! Koma iye anayankha nati, Indetu ndinena kwa inu, sindikudziwani. Chifukwa chake dikirani, pakuti simudziwa tsiku lake kapena nthawi yake. Pa vesi 2 ndi vesi 3 mpamene takhalapo kwambiri, chifukwa akutiuza kuti ochenjera adatenga nyali zawo komanso adatenga nsupa za mafuta awo. Ndiye tidapeza kuti nyalizi ndi Mawu a Mulungu, mafuta ndi Mzimu Woyera. Ndiye ulendo umene tikuyendawu ndi ulendo kakumana ndi mkwati yesu khristu ndipo yesu khristu ali mkudzadi ndiye tikupeza kuti tikuyenera kutenga ife mafuta nkumayenda mu ulendowu chifukwa kupanda mafuta nyali siziyaka kupanda mafuta ulendowu uvuta kupanda mzimu woyera moyo wakupembedza ukhala osokonekera ukhala moyo wovuta ndiye mu tsiku la lero tikufuna tione kuti kodi munthu amene walapa machimo ake munthu amene wapanga chisankho chakubatizidwa Munthu amene Mulungu wa Kumwamba walumikizana naye, chizindikiro chonena kuti walandira Mzimu Woyera ndi chani? Machitidwe chapter 2 verse 1 mpakana 6 titsetsereka ndi Machitidwe chapter 2 yenseyo ndikuwerenga verse 1 ndipo pakufika tsiku la Pentekosto Anali onse pamodzi pa malo amodzi, ndipo mwadzidzidzi anamveka mau ochokera kumwamba ngati mkokomo wa mphepo yolimba, nadzadza nyumba yonse imene analinkukhalamo. Ndipo anaonekera kwa iwo malilime ogawanikana onga a moto, ndipo unakhala pa iwo onse wayekha wayekha, ndipo anadzadzidwa onse ndi Mzimu Woyera, nayamba kulankhula ndi malilime ena. monga Mzimu anawalankhulitsa. Koma anali mu Yerusalemu okhalako Ayuda, amuna opembedza, ochokera ku mtundu uliwonse pansi pa thambo. Koma pochitika mawu awa, unyinji wa anthu unasonkhana, nusokonezedwa, popeza yense anawamva ali kulankhula m'chilankhulidwe chake cha iye yekha. Bwenzi tsiku la Pentekosto, sindikamba kwambiri za mawu onena kuti Pentekosto, mm koma tikukamba za chizindikiro choti munthu alandira mphamvu ya mzimu woyera ili lidali tsiku la pentekosto pamene ophunzira adakhala malo amodzi nakhala mtima umodzi chifukwa yesu adawuza kuti musachoke mu chapter 1 verse 8 musachoke kufikira mutalandira mphamvu ya mzimu woyera ndipo mudzakhala mboni zanga kuyambira mu yerusalemu Yudeya ndi Samariya yense. Ndiye ophunzirawo adamva mau a Yesu, nakhala pamodzi m'chipinda chapamwamba. Adalinkukangalika kupemphera, nalindira pa Mzimu Woyera. Ndiye mu vesi 1 akunena kuti anthuwa anakhala malo amodzi. Koma londisangalatsa Baibulo la Chingerezi chifukwa mmau onena kuti anakhala malo amodzi m'Chingezi analemba kuti they had one accord. kapena kuti adali a mtima umodzi, anali ndi cholinga chimodzi kulindira pa Mzimu Woyera, kufikira mmene akufotokoza kuti malilime onga a moto adagwa pa wina aliyense amene adali mchipindachi. Malo oyambirira m'Buku Lopatulika kuti mau onena kuti malilime amveke ndi mmau amene akunena kuti mu vesi 3 ndipo anaonekera kwa iwo malilime ogawanikana. Ukatenga Baibulo la Chingerezi, King James Version, Mawu amene akunena kuti malilime adagwiritsa mchingerezi kuti tongue ndi King James Version yomweyo. New King James Version adagwiritsa ntchito mawu onena kuti language. Ukatenganso bukhu la Good News adagwiritsa ntchitonso mawu onena kuti language. Ndi pa tsiku la Pentekoste akufotokoza apali, mmene akuti adagwa malilime kwa wina aliyense. chidagwa chilankhulo kwa wina waliyense mu njira ina mawuwa amveke bwino ndiyeno mmene chidachitika izi pa vesi 4 akufotokoza kuti ndipo anadzadzidwa onse ndi mzimu woyera nayamba kulankhula ndi malilime ena monga mzimu anawalankhulitsa akuti mzimu uja adafika pa wina aliyense adali mchipindachi ndi mzimu woyera adawalankhulitsa zilankhulo zosiyanasiyana upagwire pamenepo mbalo anga ndifotokoza zakuya Chifukwa choti pakati pa usiku pali mkudza, zofunika nkhaniyi imveke bwino. Ndi pa tsiku ili la Pentekosto. Mu vesi 5 ndi 6 akufotokoza kuti kudabwera anthu osiyana siyana a malankhulidwe osiyana siyana. Akuti koma anali mu Yerusalemu okhalako Ayuda amuna opembedza, ochokera ku mtundu uliwonse pansi pa thambo. Koma mawu a Mulungu ngosangalatsa kwabasi. Akuti kudadza ku Yerusalemu anthu a mitundu yosiyanasiyana adadza ku Yerusalemu. Ndiyeno anthuwa adamva Aheberi amene adali kumeneko, ophunzira ake a Yesu ndi Aheberi okhaokha. Adawamva anthuwa akulankhula mu Chiheberi. Komano anthu onse amene adadza apa ankamva aliyense mu chilankhulo chakechake. Vesi 6 akunena kuti, Koma pochitika mau awa, unyinji wa anthu unasonkhana, nusokonezedwa, popeza yense anawamva alikulankhula m'chilankhulidwe chake cha iye yekha. Mitundu yonse ya anthu idadza pa tsiku la Pentekoste. Ophunzira ake a Yesu adali nkukangalika nkupemphera, nakhala ndi mtima umodzi. Ndiye m'mene amapemphera akuti, Kudagwa malilime onga amoto pa wina aliyense payekhapayekha. ndi adadzadzidwa ndi Mzimu Woyera. Ndi anthu ena omwe adabwera ku mwambo wa tsiku la Pentekosto ili, amene afotokoza kuti ndi a mitundu yosiyanasiyana pa dziko lapansi, a malankhulidwe osiyanasiyana, ndiwerenga kumunsi komwe anachokera anthuwa, akuti iwowo ankamva anthu aja akulankhula mu zilankhulo zawo. Mmalawi mnzanga, umvetse zinthu izi, foti pakati pa usiku pali mkudza, kukhudzana ndi nkhani imeneyi. Chikuchitika apa nchonena kuti Aheberi asonkhana, akupemphera mu chilankhulo chawo iwowo, mmene amapemphera nthawi zonse. Ine pano ndikulalikira kugwiritsa ntchito Chichewa, ndiye ndikhale ndikupemphera mu Chichewa changacho mmene ndikulankhuliramu. Ndiye akufotokoza kuti anthu onse amene adadza pa tsikuli, aliyense amamva mawu a Chichewa aja. Mawu a Chiheberiwo amamvano mu chilankhulo chake chosiyanasiyana. Tiyerekeze mmene ndikulankhula chonchimu ineyo, ndigwiritse ntchito mwina kuti ndikupemphera ndiye ndikumuyamika ambuye kuti mulungu ndi wabwino mmene ndikuti mulungu ndi wabwinoyo ndi kuti mngerezi amva mu chingerezi chake kuti god is good ndi kuti wina wachiyawo amva nayenso mu chiyawo chake kuti mulungu jwambone nayenso wina wa muchitumbuka amva mchitumbuka chake chiuta ni muweme Amva nayenso wa muchilomwe amvanso naye muchilomwe muluku waphama mawu ake okhaokhawo nayenso wa muchipwitikizi amva deush empo deush empo mawu omweomwewo okuti mulungu ndi wabwino ndi zimene zinachitika mu tsiku ilili munthu angadziwe bwanji kuti walandira mzimu oyera chizindikiro choonetsa kuti munthu alandira mzimu oyera ndi chani kwenikweni tidaona kale kuti tingatani kuti tilandire mzimu oyera mu phunziro limene lapita ndi m'bale wanga mu vesi 7 ndi 8 mchapita ichi akunena kuti ndipo anadabwa onse mmene anthu amalankhula zilankhulo za aliyense ndi kumamva muchake chake chake malemba akufotokoza kuti mmene anamva izi ndipo anadabwa onse nazizwa nanena taonani awa onse akulankhula awa sali agalileya kodi ndiye funso limenelo vesi 8 ndiye akuti Ndipo nanga ife timva bwanji yense mchilankhulidwe chathu chimene tinabadwa nacho? Haleluya! Anthu akudabwa kuti awa Agalileya awa akupemphera mu chilankhulo chawo, koma zikutheka bwanji kuti ifeyo aliyense akumva mu chilankhulo chimene adabadwa nacho? zikutheka bwanji mtumbuka akumva zikutheka bwanji muyawo akumva zikutheka bwanji mlomwe akumva zikutheka bwanji mpwitikizi akumva pamene olankhulayo akulankhula mchichewa ndiye nkhani yagona apo ndiye tamva kuti no ku yerusalemu uku anthu amene adalipo ndi anthu a mitundu iti ndikuwerenga verse 9 mpaka na 12 akuti apati ndi amedi ndi aelami ndi iwo akukhala m'mesopotamiya mu yudeya ndiponso mkapadokiya M'Ponto ndi mu Asia, m'Frugiya ndiponso m'Pamfuliya, mu Aigupto ndiponso mu Aigupto ndi mbali za Libiya, uhum, Afrika ameneyo wa ku Kurene, ndi alendo ochokera ku Roma, ndiwo Ayuda ndiponso opinduka, Akrete ndi Aarabu, Maarabsnso anali kumeneko. Tiwamva iwo ali kulankhula m'malilime athu zazikulu za Mulungu. Haleluya! Anthu ochokera m'madera osiyanasiyana pa dziko lapansi anamva Aheberi akulankhula koma mu chilankhulo chawo iwo ndikumamva, ndipo anadabwa onse, nathedwa nzeru, nanena wina ndi mnzake, kodi ichi nchiyani? ndiye zitachitika izi tsopano Petro adaimirira. Chifukwa chani adaimirira Petro? Mu vesi 12 anthu adalankhula kuti, ndipo anadabwa onse, nathedwa nzeru, nanena wina ndi mnzake, kodi ichi nchiyani? Koma ena anawaseka nanena kuti, akhuta vinyo walero awa. anthu adaganiza kuti atumwi akhuta vinyo. Ndi Petro tsopano adaimirira. Mumkumbukire Petro, ndi uja adamukana Yesu katatu konse. Ali ku bwalo la milandu, Petro adamukana Yesu. Mukumbukire Petro ndi uja wopupuluma uja. Yesu akuyenda pa madzi, akuti ngati muli inu Mbuye ndiloleni ndibwere pa madzipo. Yesu nkumuuza idza. Kenako Petro kuyamba kumira. Petro ake ndi ameneyoyo. Nde pa tsiku ili Petro mmene mzimu woyera udamudzadza adayimirira tsopano ndi uthenga. Nde Petro adalalikira kuwauza anthu onse adadza pa tsiku ili adayamba kuwauza nkhani ya abrahamu adauza nkhani ya kupachikidwa kwa yesu adauza nkhani ya yoweli adalalikira ulaliki wautali petro atamaliza kulalikira mpamene ku vesi 37 anthu adafunsa koma pamene anamva ichi analaswa mtima natitu kwa petro ndi atumwi enawo tidzachita chiyani amuna inu abale petro nde adawayankha anthu koma petro anati kwa iwo lapani batizidwani yense wa inu mdzina la yesu khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera m'bale wanga chizindikiro chimodzi kuti munthu walandira mphamvu ya mzimu woyera walandira mzimu woyera ndiko kuyima ndi uthenga ndi kuuza anthu chilungamo kutchula tchimo ndi dzina lake petro wamantha uja pamene mzimu woyera adadza kwa iye pa tsiku la pentekoste mantha adamuchokera petro wopupuluma uja mmene mzimu adadza pa iye kupupuluma kudatha adalingalira mawu a mulungu nawuza anthu chilungamo sadachite mantha ayi adawuza anthu chilungamo kunena kuti yesu amene mudamupha uja tilalikira za iye m'bale wanga munthu akalandira mzimu woyera chizindikiro choyamba ndikulalikira uthenga mopanda mantha kulalikira uthenga mopanda kusangalatsa munthu kulalikira uthenga kutchula tchimo ndi dzina lake ndikupatsa chitsanzo cha munthu wina m'bale wanga Eh, machitidwe chapter 6 ndikuwerenga verse 8 ndipo stefano wodzala ndi chisomo ndi mphamvu anachita zozizwa ndi zizindikiro zazikulu mwa anthu koma anauka ena a iwo ochokera msunagoge wa abiteri ndi akurenayo ndi alesandriyo ndi mwa iwo a ku Kilikiya ndi a ku Asia natsutsana ndi Stefano, ndipo sanathe kuilaka nzeru ndi mzimu amene analankhula naye. Pamenepo anafuna anthu akumpitira pansi ndi kuti, tinamumva iye ali kunenera Mose ndi Mulungu mawu amwano. Stefano malemba akumfotokoza kuti adali munthu odzazidwa ndi chisomo ndi mphamvu ya mzimu woyera stefano adali mwamuna wa mzimu woyera ndi akuti anthu adatuluka kumpangira upo oyipa mbale wanga ukadzagwira ntchito ya mulungu nkumayenda moyera zindikira kuti pamene pali kena kake ndikuti kupanga zomangowasangalatsa anthu osati zimene mulungu wakumwamba akutuma mbali inanso ndi imeneyoyo ku sekundari mene timaphunzira maphunziro a baibulo kudali thimu imodzi mbuku wa machitidwe atumwi yofotokozedwa kuti the power of the holy spirit is irresistible kapena kuti mphamvu ya mzimu woyera wina sangatsutsane nayo ayi nde stefano adali mwamuna odzazidwa ndi mzimu woyera chapter 7 akumfotokozanso motere stefano kuyambira verse 51 stefano adayimirira nalalikira monga adachitanso naye petro ndi kumapeto kwa ulaliki wake adalankhula mawu awa verse 51 ouma khosi ndi osadulidwa mtima ndi makutu inu mukaniza mzimu woyera nthawi zonse monga anachita makolo anu, momwemo inu. Ndiye yani wa aneneri makolo anu sanamzunza? Ndipo anawapha iwo amene anaonekeratu zakudza kwake kwa wolungamayo, wa iye amene mwakhala tsopano akumpereka ndi akumupha. Inu amene munalandira chilamulo monga chidaikidwa ndi angelo, ndipo simunachisunga. Stefano adaima ndi uthenga kuwauza alembi ndi Afarisi ndi Ayuda onse, adawauza kuti, Mumakaniza Mzimu Woyera nthawi zonse inu, anthu ouma khosi, anthu osadulidwa mtima ndi makutu inu. Ha, alipo ayuda auzimu lero amene akuphunzira mawu a mulungu kuti dziko lifika kovuta ili mupite malo akutali ndi town country living koma anthu akuumitsa makosi koma zidalembedwa m'mabuku awo pali buku lina amene lidalembedwa ku dziko lapansi lotchedwa mkangano waukulu great controversy zonse za covid zikuchitika zidalembedwa koma anthu akhala kuwerenga koma osafuna kuzitsatira ayo makosi okaniza mzimu woyera ozunza anthu olungama stefano adauza anthu tchimo lawo ndi dzina lake chifukwa iye mzimu woyera adali mwa iye koma pakumva izi analaswa mtima nankukutira mano stefano anthu akuza- akuwauza anthu chilungamo koma anthu adankukutira mano koma iye pokhala wodzala ndi mzimu woyera anapenyetsetsa kumwamba naona ulemerero wa mulungu ndi yesu ali nkuimirira pa dzanja lamanja la mulungu nati, Taonani, ndipenya m'mwamba motseguka, ndi mwana wa munthu ali kuyimirira pa dzanja lamanja la mulungu koma anafuula ndi mawu akulu natseka m'makutu mwawo namgumukira iye ndi mtima umodzi ndipo anamtaya kunja kwa mudzi namponya miyala ndipo mbonizo zinayika zovala zawo pa mapazi a mnyamata dzina lake saulo ndipo anamponya miyala stefano ali kuitana ambuye ndi kunena ambuye yesu landirani mzimu wanga ndipo mmene anagwada pansi anafuula ndi mawu akulu ambuye musawayikire iwo tchimo ili ndipo mmene adanena ichi anagona tulo haleluya m'bale wanga tikukamba zokuti chizindikiro chonse munthu alandira mzimu oyera ndi chani Petro adaimirira nalalikira uthenga wamphamvu kutchula tchimo ndi dzina lake mosasangalatsa munthu. Stefano adaimirira nauza Ayuda tchimo lawo ndi dzina lake mosasangalatsa munthu, kufikira nkhope yake idawala, kufikira Stefano adamuona Yesu ali kudzanja lamanja la Mulungu Atate. Koma anthu ogwidwa ndi ziwanda zitawadzadza ziwanda, adamkukutira mano Stefano nanena, tiphe ife amene basi tipha. Adamgenda Stefano ndi miyala, Saulo akadali pomwepo. Adamgenda ndi miyala Stefano, kufikira Stefano adafuula nanena kuti, Ambuye mwakhululukire, musawaikire chinthu ichi munthu amene Mzimu Woyera ali pa iye. Ngakhale tchimo la wina lingakhale lotani, adzakhululuka. Stefano adakhululukira anthu akumugenda, adapempha kwa Ambuye, musaikire anthu awo tchimo lawo. M'bale wanga, udzifunse moyo wako kuti Mzimu Woyera akuchita nawe. Chizindikiro china choti munthu Mzimu Woyera akuyenda naye ndi kukhululuka. Taona ziwiri, kulalikira mawu a Mulungu monga mmene alili mosalambalala, mm -mm. kulankhula mawu a Mulungu, kutchula tchimo ndi dzina lake, komanso moyo wakhululuka umene Stefano akuonetsera. M'bale wanga, funso langa nali tsopano, taona Machitidwe chaputala 2 pa tsiku la Pentekoste, kunena kuti Mzimu Woyera adadzadi, malilime onga amoto adagwa pa anthu nalankhula. Mafunso anga ndonena kuti, kodi lero dziko lapansi malilime amenewa satana wangowasiyasiya? Chifukwa zimene Mulungu ayika naye satananso amayikapo zinthu zake. Mulungu adakhazika banja pachiyambi mwamuna ndi mkazi, lero satana akuti ayi, amuna okhaokha akhoza kukwatirana. Yehova adayika sabata lake tsiku la namba 7, satana akuti ayi, koma tsiku loyamba. Nde nanga malilime satana wangowasiya osagwiragwira? chaputala 2, Machitidwe, vesi 3, ndikubwereza. Ndipo anawonekera kwa iwo malirime ogawanikana onga a moto, ndipo unakhala pa iwo onse wayekha wayekha, ugwire mawu onena kuti kudagwa malirime onga a moto. Mu mbiri ya Baibulo, mu mbiri ya anthu okhulupirira, Isanafike nthawi ya Machitidwe a Atumwi, pali malo amodzi amene moto udagwa kuchokera kumwamba. Ndiziti malo awiri. Eliya, anthu afuna kukamugwira, adatsitsa moto nuwanyeketsa anthu. Pa phiri la Kalimeri, Eliya atapemphera, moto udatsika nunyeketsa nsembe. Ndiye tamvani mau awa. Chibvumbulutso chaputala 13 vesi 13 pali mau awa, Ndipo chichita zizindikiro zazikulu, kutinso chitsitse moto. Uchokere mmwamba nugwe padziko pamaso pa anthu haleluya mu chapter 13 chivumbulutso verse 1 mpaka na 18 akambamo za zilombo ziwiri chilombo chotuluka mnyanja ulamuliro wa rome wa chipembedzo uzimva zimene francis akumayankhula utsate bwinobwino kuyambira vesi 11 mpaka na 18 ulamuliro wa america uwone mmene atonda awiri apindana ndevu ku america ako trump ndi nzake biden uwone zimene zikuchitika zake ndakufotokoza kuti ufumu wa america udzachita zizindikiro zazikulu kutinso utsitse moto kuchokera mmwamba akufotokoza kuti monga chirombo ndi nthawi iti america adatsitsa moto ngati umenewu Ofanizira ndi chapter 2 Machitidwe, ndingokuuza kambiri pang'ono. Mu 1906 ku mzinda wina wa Los Angeles ku America, ndipo ndi chidule cha Lost Angels, mwina ena samadziwa ndi kumene kudayamba nkhani ya kulankhula zina zokhala ngati malilime. Ndi nthawi imene moto udagwa mu 1906 mu gulu lina la anthu opembedza Kudagwa moto umene akufotokoza apa. Kudalankhulidwa zinthu zosiyanasiyana zokhala ngati dzilankhulo koma zosiyana ndi zimene taphunzira pa chaputa 2. Koma amene amalankhula zimenezi nkuti mu zaka za 400 BC kudali mkulu wina amene amangomutchula kuti Pythonist kapena kuti foti amachitachita kwambiri ndi za njokanjoka. Adali sing'anga, wombedza, wopenduza ndi amapemphera kwa mulungu wotchedwa Apolo. Akapempheramo kumapanga. zake zombedza ndi amavina kumavina kumavina kumavina ndi adali ndi wansembe wake wansembeyi ndi amene amamvano kuchokera kwa mulungu apolo mulungu apolo amamulankhula wansembe wa ng'anga ameneyi akamulankhula zimene alankhula apolozi ndi zimene iyeyo amamasulira nkumamuuzano ng'anga zimene alankhula mmene amapangira munthu wavimbuza ndi mmene amachitira anthu amenewa mu 1906 anthu kusonkhana kumapemphera kumakamba kulankhula bwino zina zake zoti nawenso sangazimvetse bwino ndifango chapter 13 akufotokoza kuti america adzatsitsa moto mulungu wakumwamba adatsitsa moto mphamvu ya mzimu yakudza pa okhulupirira nayenso satana ndi anthu amene adawakhazika adatsitsira moto mu 1906 chitsitsireni moto umenewu mu 1906 zimene zidayamba kale mu 400 bc moto umene wakhala ukuyenda malo anthu ooneka okhulupirira osiyanasiyana m'madera ku dziko lonse lapansi wafalikira mbale wanga ngati undifunsa undifunsa kuseriku ndikuwerenga nanu chapter 16 chivumbulutso verse 13 mpaka na 14 pali mawu awa ndipo ndinaona motuluka mkamwa mwa chinjoka, ndi mkamwa mwa chirombo, ndi mkamwa mwa mneneri wonyenga, mizimu itatu yonyansa ngati achule, pakuti ali mizimu ya ziwanda zakuchita zizindikiro, zimene zituluka kunka kwa mafumu a dziko lonse, kuwasonkhanitsira ku nkhondo ya tsiku lalikulu la Mulungu Wamphamvuyonse. Aleluya! M'bale wanga, kuli nkhani ya Harmagedo kutsogoloku. ndidzaifotokoza bwino nkhondo ya mulungu ndi yohane adaona m'masomphenya adaona chinjoka amene ali satana adaona chilombo umene uli ufumu wa america ndi ufumu wa roma wachipembedzo adaona nyenyero- mneneri wonyenga imene ili mipingo yakugwa ya chiprotestanti imene ku america ikusonkhana malo amodzi maulaliki apita kumbuyo ndidakamba za mkulu wina jonathan khan komanso nakamba za wina Tony Palmer ama- amasonkhanitsa ndi kuwasonkhanitsa anthu mapemphero osiyanasiyana ndakufotokoza kunena kuti Yohana akuona masomphenya adawona kuchokera mkamwa mwa chinjoka Satana chirombo komanso mneneri wonyenga akuti mkamwa mwa amenewawa adawona mukutuluka mizimu itatu yonyansa yonga achule. Ndimafuna ungoganizira pang'ono kuti kodi chule akamafuna kugwira chakudya chake amagwiritsa ntchito chani? wayankha, lilime. Hehehe, lilime ndiyeno pa tsiku la pentekoste paja kudagwa malilime onga amoto ndi satana zimene wapanga pa dziko lapansi moto omwe udatsitsidwa ku los angeles umene ukuyenda ku dziko lonse lapansi malilime mizimu itatu yonyansa yonga achule ndi ukaziyang'ana nkhani zimene zikuyenda pa dziko lonse nkhani zimene zimayendera nkhani zimene pa dziko lapansi zimasakasaka anthu amene akuoneka kuti moyo wawo ndiopanikizika kuzachuma kumaphunziro ndifake umamva anthu ambiri akupanikizika kuti bwerani apa muchira bwerani apa mulandira zakuti apa mulandira zakuti koma ukaona uthenga wa stefano ndi wa petro amene adzazidwa ndi mzimu woyera akutchula tchimo la anthu ndi kulapa kwake uthenga osati womkondweretsa munthu ndifake stefano adamupha koma lero uone mmene zikuyendera zinthu zimenezi ndi akuti mizimuyi adaione kumka kupita kwa mafumu ku dziko lonse, osasankha malo, ku dziko lonse, kuwasonkhanitsira ku nkhondo ya tsiku lalikulu, m'bale wanga, moto wotsikira dziko lapansi, malilime a counterfeit amene satana waponya ku dziko lapansi, ntchito yake akuwasonkhanitsira anthu ku nkhondo ya Hamagedo, ku nkhondo yayikulu ya Mulungu wa mphamvu zonse. Kodi ukudziwa kuti Mulungu adayamba amenyaponso nkhondo imene yazilankhulo? Verse 9 chifukwa chake anatcha dzina lake babele pakuti kumeneko yehova anasokoneza chinenedwe cha dziko lonse lapansi kuyambira pamenepo yehova anabalalitsa iwo pa dziko lonse lapansi babulo chiyambi cha babulo n'chimenechi mu vesi 1 amatiwuza kuti ndipo dziko lapansi linali la chinenedwe chimodzi ndi chilankhulidwe chimodzi m'bale wanga kuyambira genesis chapter 1 mpaka chapter 11 dziko lonse lapansi lidali ndi chilankhulo chimodzi pansi pa mulungu wakumwamba ndi kamuna wina nimrodi amene amapembedza dzuwa adafika pouza anthu tisafalikire pa dziko lapansi tiyeni timange nsanja kuno ndi anasonkhana ku chigwa cha sinara nayamba kumanga nsanja kumapita mmwamba ndi yehova adaona chimene anthu akupanga adati ah, awa adzakwanitsa chimapanga Ndi adalankhula mau Mulungu wa Kumwamba, vesi 4, Ndipo anati, Tiyeni timange mudzi, ndi nsanja pamutu pake kufikira kumwamba, Nimrod adauza anthu choncho. Ndi Yehova ataona zimenezi tsopano, adalankhula mau, vesi 6, Ndipo Yehova anati, Taonani, anthu ali amodzi, ndipo onse ali nacho chinenedwe chawo chimodzi, ndipo ichi ayamba kuchita. Ndipo tsopano palibe kanthu kakuwaletsa nawo kamene akafuna kuchita. Tiyeni titsike pomwepo, tisokoneze chinenedwe chawo m'bale wanga mulungu adatsika ku mpando wake kutsika ndi kudzasokoneza anthu chilankhulo chawo zilankhulo zonse pa dziko lapansi zidayambira kumeneko ukatenga baibulo la chingerezi mawu amene akunena kuti adasokoneza chilankhulo chawo mabaibulo ena amalemba kuti tongue mabaibulo ena amalemba kuti language ndiye ku chapter 2 kuja kudagwanso malilime a moto language zilankhulo zimene zili pakati pa anthu zilankhulo izi adabweretsa ndi mulungu mwini wake kuwabalalitsa anthu confusion babylon ndi babulo amaimilira chisokonekero ndiye ku 2 korinto chapter 14 verse 23 paulo adalankhula kuti kodi anthu akasonkhana pamodzi namalankhula zosadziwika bwino wina osakhulupirira akalowa sadzanena kuti mwayaluka confusion babulo ndifuna ndipite kumapeto kwa uthengawu m'bale wanga pofuna kukamba za pakati pa usiku pali mkudza tingadziwe bwanji kuti talandira mzimu woyera chimene tikukambirana kwambiri muthenga umenewo ndi babulo ndi chisokonekero ndi yohane adaona mizimu yonyansa yonga achule ikupita mwa anthu osiyanasiyana kuwasonkhanitsira ku nkhondo ku tsiku lalikulu la mulungu wakumwamba ku chisokonekero ndiye ilo dziko lapansi ukaliyang'ana lili mu chisokonezo chokhachokha cha chipembedzo chisokonekero cha chipembedzo ndi mu chapter 17 verse 4 ndi 5 pali mawu awo Ndipo mkazi anavala chibakuwa ndi mlangali, nakometsedwa ndi golidi ndi miyala ya mtengo wake ndi ngale, nakhala nacho mdzanja lake chikho cha golidi chodzala ndi zonyansitsa ndi zodetsa za chigololo chake. Ndipo pamphumi pake padalembedwa dzina chinsinsi, Babulo waukulu, amayi wa achigololo ndi wa zonyansitsa za dziko. Akuti alipo mkazi amene ali ndi mayina chinsinsi yemweyo. Yemweyo Babulo Waukulu, chisokonekero, yemweyo amayi wa achigololo, yemweyo wa zonyansitsa za dziko. Nde akati amayi wa achigololo nde ali ndi ana ake ameneyoyo, zonyansa zonse za dziko lapansi akuti ndi zake iyeyo. Mulungu walola kuti malime abodza afike pa dziko lapansi, cholinga chake kuwasonkhanitsira anthu ku tsiku la nkhondo lalikulu, Harmagedo. Mafumu ndi anthu osiyanasiyana Mulungu akuwasonkhanitsira kumeneko. Paulo adalankhula mau achenjezo awa. Pakuti otere ali atumwi onyenga, ochita ochenjerera, odzionetsa ngati atumwi a Khristu. Koma kumeneko! Ndipo kulibe kudabwa, pakuti Satana yemwe adzionetsa ngati mngelo wa kuunika. M'bale wanga, Satana ndi kathyali psiti! Akuti amadzionetsa ngati mngelo wa kuunika. Ukamuona covid imene akuyendera, nzomakhala ngati basi ndi mavuto ena kaya. ukamva nkhani za vaccine imene zikubwera ngati zabwinobwino ukamva za 5g imene zikubwera ngati zabwinobwino ah satana samabwera ngati mmene alili satana amabwera ngati ngelo wakuunika malilime obodza amene awandawa zimaoneka zabwino zabwino munthu nkumamva basi zina zake nthupimu nkumati ndadzazidwa ndi mzimu oyera ngati zabwino amadza ngati ngelo wakuunika satana pofunika kuchenjera kwambiri kumamva ngati mzimu oyera akulamulira olalikira kumamva ngati mzimu oyera akulamulira pa mpingo akulamulira mu gulu la anthu okhulupirira samala m'bale wanga satana amadza ngati ngelo wakuunika 1 yohane chapter 4 verse 1 okondedwa musamakhulupirira mzimu uliwonse koma yesani mizimu ngati ichokera kwa mulungu popeza aneneri onyenga ambiri anatuluka kulowa mdziko lapansi kodi walimva vesili okondedwa musamakhulupirira mzimu uliwonse mizimu ina ndi achule Mizimu ya ziwanda kuti kupita kwa, ma, kwa, kwa mafumu ndiye osamakhulupirira mzimu wina uliwonse koma yesani mizimu ngati ichokera kwa mulungu ndifuna ndikupatse chinthu chimodzi udzangoyesa tsiku lina kutenga foni yako ndiye udzapite malo amene anthu akulankhula zinthu zotchedwa malilime udzangopita ndiye udzajambule ukadzajambula udzapeze mpata onena kuti udzafunse mmodzimmodzi payekha payekha modzamoti uyu anali kupemphera uyu anali kupemphera ndiye udzangotenga zimene wajambula zija uzapita kwa wina aliyense payekha payekha uzafunse kuti m'bale wanga malilime awo tamasulira kuda kuti akuti chani sindikumva ayi udzamva zimene azamasulire ndiye udzazisunge ukadzachita mwayi udzapitenso ngakhale kwa abusa amene kuti abusa wina akamalankhula malilime kupemphera kuti analankhula mawu awo kuti akutanthauzanji ukadzasonkhanitsa zonsezo udzapeza kuti anthu adzamasulira mosiyanasiyana mwina ena adzanena kuti sakudziwa kuyesa mizimu komano kwa Akorinto anafotokoza kuti Wina akalankhula malilime, wina akuyenera kumasulira. Ndifukwa pa tsiku la Pentekosto paja zimamveka kwa anthu, anthu nkumamva bwino bwino. Sindikambapo zambiri pamenepo zikhale kaye choncho. Ndifunanso tipite kumapeto kwa uthengawu kunena kuti m'bale wanga, chizindikiro chonena kuti munthu alandira Mzimu Woyera sikugudubuka pansi, sikumenya khoma. Zimamvetsatu chisoni kuona munthu akugudubuka pansi akuvula zovala koma chonsecho amabwera kutchalichi wavala ka miniskirt. Ndiye kusintha kwa khalidwe kuli pati? Wina kugudubuka wavala ka trouser kothina koma ndi mayi. m'bale wanga tamva mawu awa amene mulungu akuchenjeza chivumbulutso chapter 18 verse 1 ndi 2 pali chenjezo ili akunena kuti zitatha izi ndinaona mngelo wina wakutsika mmwamba wokhala na ulamuliro waukulu ndipo dziko linaunikidwa ndi ulemerero wake ndipo anafuula ndi mawu olimba nanena wagwa wagwa babulo waukulu nusandulika mokhalamo ziwanda, ndi mosungiramo mizimu yonse yonyansa, ndi mosungiramo mbalame zonse zonyansa zodanidwa, m'bale wanga Babulo. Babulo ndi mosungiramo ziwanda, mosungiramo mizimu yonyansa. Samala m'bale wanga, samala. Konanga utani? Verse 4 akunena, ndipo ndinamva mawu ena wochokera kumwamba nanena, Tulukani mmenemo anthu anga, kuti mungayanjane ndi machimo ake, ndi kuti mungalandireko ya miliri yake. M'bale wanga, Yehova akuitana, tuluka, tuluka, tuluka mmenemo, kulandira mzimu woyera, m'bale wanga, kana kulimbika kulalika uthenga wabwino, kuyenda naye Yesu tsopano ndi mawu akulankhulidwa 2 Akorinto chapter 5 verse 17 akulankhula mawu awa chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa khristu ali wolengedwa watsopano zinthu zakale zapita taonani zakhala zatsopano iwe ndi ine m'bale wanga tayenda moyo wosokonekera mu dziko lapansi chozizwa choposetsa chimene mulungu angakondwere nacho ndi kutembenuka kwa mtima wako kuti zakale zimene umachita zisiyike ngati umaba Kuba kubako kuchoke. Ngati umatukwana, kutukwanako kusinthike. Ngati umachita chigololo, chigolocho chisinthike. Chimenechi ndi chozizwa choposa chimene chingaonetsere kuti munthu udalandira mzimu woyera chimenechocho. Koma udzaona anthu ambiri otumikira masiku ano amanamiza anthu osauka ponyani ponyani ponyani kenako iwo amatenga ndundundundu nkumapita nazo anthu nkumasiya ali ndi njala pali mzimu woyera pamenepo amene mzimu woyera akulamulira moyo wake amakhala ndi makhalidwe makhalidwe oterewa. Mmene ndikumaliza tsopano. Agalatiya chapter 5 verse 22 Ndikumaliza motere, koma chipatso cha Mzimu ndicho, chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro, chifatso, chiletso, pokana zimenezi palibe lamulo. Koma iwo a Khristu Yesu adapachika thupi ndi zokhumba zake ndi zilakolako zake. Moyo wako uli pati, m'bale wanga? Ambuye Mulungu Wakumwamba akulankhule. Zakale zipite, zikhale zatsopano. Ulole kuti masiku akumapeto ano, pamene mdima uli nkudza, nyali yako imene walankhu, wa, wa, watenga, pamene ukuphunzira mawu a Mulungu ku tchalitchi, kaya ndi ku sukulu, pamene ukulalikira mlaliki mzanga, mbusa mzanga, shehe, mawu okhawo paokha sakwanira, zofunika Mzimu Woyera, chifukwa Mzimu Woyera Ndiwo mafuta kuika mu nyali imene mwanyamula. Davide adalankhula, Mawu anu ndiwo nyali ku mapazi anga, kuunika kwa pa njira yanga. Mzimu Woyera, mwa Paulo adalankhula ku Aefeso chapter 6 verse 17 kuti Mawu ndiwo lupanga la Mzimu Woyera. Ndiye m'bale wanga, lola kuti Mzimu Woyera alamulire moyo wako. Mulandire Mzimu Woyera akutsogoze masiku ovutawa, chifukwa pamene mdima uli nkudza, ndi okhawo amene Mzimu Woyera akulamulira moyo wawo adzawa kuti mu nyengo zovuta zonse. Ambuye akusunge mu mtendere mu dzina la Yesu Khristu.
Amen. nthawi ndi yomwe yachita njiru koma ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvetsera radio ndi chidwi ndiyamikirenso azinzanga amene mudapanga magulu nkumamvera programu imeneyi kumbukirani kuti

32308 awiri 1 769 323 mukatero muyankhulana ndi evangelist yankho malizani ndiyamikire mzanga pamakinapo richard fondale wagwira ntchito yotamandika kwabasi ine dzina langa ndi jone mulimbika kuchokera ku mastudio azinayi mwakoma nonse pitirizani kumvera mapulogalamu otsatirawa ndapita ndatopa ndikunamizira